tinachosa munachosa tinachosa kaya Pano- kale kaya palo palo kayo Eh? apa tipangekeza school ndi za ntchito pano panthu akafuna imakileta kumangokuona ni pa tv basi tu All right, no, thank you so much for joining me today. Uh, let's get into today's business. Uh, we're talking about the rise in uh, HIV contraction between, uh, especially in young women, you know, uh, and of course, just overall young people in Malawi. I just want to understand from your side, uh, you're a champion for sexual reproductive health rights. You have worked with a number of young people. You go into different communities doing a lot of work. Uh, ukuona kuti ndi chifukwa chani zinthuzi zili chonchi?
okay first of all kunena mwa chilungamo ma awareness ndi akuchitika ma outreach akuchitika um, tikaonesesa zokuti raising hiv and aids ikuchitika kwa ma young people komano ma young people ake akuyendera ichiko so ambiri ndi ma adolescents and young people amene akuyambira zaka 15 kulekeza 24 so these young people wa- kwambiri amakhala zokuti they are still ma adolescents they don't know how to control themselves and chisankho chimakhala chiwavuta especially for girls so a girl cannot tell she's not, she's not having a control in a man nthawi imene chakuti ali wang'ono sangamuuze mamuna zokuti ndikufuna chani kondomu uyuze chani kondomu amakhala zoti ndi ana iwo amazimva ngati kuti akuperewera kuti sangatani sangathe kuwauza and also kupatula kumeneko anyamata awa anyamata komanso atsikana kwambiri uh, when they are having sex amapezeka zokuti they are not using the condoms properly okay let's say kunena zokuti first round they use condom the second round they use plain you see it's like kunena zokuti they akuopa mimba not chani hiv and aids kwambiri chimene chilipo ndi chimenechocho komanso tikatengera madera amene azathu amene ali kutali kuja ah, ma awareness awa samatani samafikira and tikaonesa zoti zipatala zili kutali kutali so ma outreach akamachitika ma clinics aja outreach aja amapezeka zokuti anzathu aja sawatani sawafikira so zimakhala zovuta kuti atsikana aja kapena anyamata aja azipita ku ma uja ma facility health facilities kuti akatenge matani ma services one because of transport and ambiri ndizoona zokuti ambiri samapeza ndalama and also kukhala ngati kuti akapita kumene kujako they fear being judged to be honest and also akapita kumene kujako amazimva zokuti they will not be safe so zimafunika zokuti anyamata aja tiwabweretse pafupi ma chani masevisi aja zikhale youth friendly so zomwe zilipo zovuta panopa mpaka panopa zi- zipo zota zovuta boma likuyesetsa kumapanga zimenezozo ma awareness and chani kumabweretsa ni ma youth friendly health services kuchipatala kuja komano the youth are not going there Alright. that's the problem

mnyamata uja wakanika kuzipanga control nthawi imene afuna apange release ma sperm ake mm. so at the end akupezeka zokuti apangidwabe affect cause ukhoza kunena zokuti inde mumaopa mimba koma nanga mutakhulana while you're having sex ya plain ija what will happen mm -hmm. so you'll be affected mm -hmm.
mm. all right uh, and also on the same uh, i know kuti panopa kwambiri there's a saying kuti achinyamata ambiri akumanena zokuti uh, mostly akuti akuopa kwambiri kutenga mimba kusiyana ndi kutenga matenda uh, in everything that you've said uh, do you think that is true Like among young people? among young people Mm. yeah i think it's true Kuti amaopa kwambiri kutenga mimba kusiyana ndi matenda. okay the main point is uh, they don't control themselves Okay. so they know nazo kuti pali njira zopewera chani mimbayo pali njiradi zopewera chani mimbayo komano zoti pali njira yopewera ujeni hiv and aids amaziwa chani kondomu yokha Mhm. a lot of people amaziwa chani kondomu that's when komano kondomu ija akayiyuza ena samaziwa kugwiritsa ntchito kwake and they don't even check nthawi imene akupanga sex muja unazoti kondomu ndi abwino bwino kapena ndi obooka even akakazoti amaliza sex ija they don't even check if kondomu ija yapanga chani yapanga burst Mm. yangati inaphulika pena pake they don't so which means unazo kuti alibe knowledge ina iliyonse yoti angazipewe bwanji zinthuzo so at the end amangopanga control mimba yokha komano hiv sangapange control Mm. okay immaculate wanenapo kuti uh, nthawi za- a- achinyamata ambiri mwina amaziwa njira yokha ya ku- kondomu yokha kukuti angazitetezere kumatenda a aids mwina tisanapitirire uh, ku- kucheza olo kukambirana zinthu zina kwa achinyamata omwe akutiwonera pano pamwinanso nawo sakuziwa kuti pali njira zina zozi- zozitetezera ku matenda a aids ndi matenda ena amene ali opasana pogonana ndi ma- ndi njira zanji zina zomwe angazitetezere kupatula ku kondomu Okay.
Kupatula kondomu pali mankhwala amene timati pep ah, amene umamwa ukakhala zokuti wagonana ndi munthu uja umukayikira kunazo kuti munthu ndagonana naye uja akhoza kukhala zoti mwina ali ndi chani ndi kachilombo ungomukayikira sikuti ukuziwa zokuti ali ndi chani ali ndi kachilombo wala khazo ali ndi kachilombo koma ana amene aja umatani umamwa so pali prep komano prep ndi wa ma conditions and they prefer kunena zokuti iye azipasa ma sex workers chani komano anthu aja samakatani samakatenga so zomwe zikukhala ngati kunena zoti prep uja asamagwire kwambiri chani ntchito anthu ambiri asamatenge komano they prefer kumapereka chani kumapereka ma pep so zaonesesa zoti kukakhala zoti kuli maoutreach aja amapereka pep komano amakhala ochepa kunena zokuti outreach kuyamba 9 ikutha 12 komano by 10 pep watani watha and a lot of young people akufuna chani akufuna pep uja so njira ina ndi pep yomwe umamwa after having sex a prep umamwa before the having sex unprotected sex so njira ina ndi yomwe imativuta achinyamata ndi kuzilesa ndi kumatani kumativute unazo kuti tisapangire tizipange plain akwati ise kondomu komano ti- tingozilese tikunazo kuti tisakhale ndi mchitidwe ogonana mwa plain and wina nde ndi kukhala ndi maubwezi ogonana nawo ochulukirapo tisakhale nawo nde njira ina imene angapange prevent kuti asatenge hiv ndi njira imeneyo pamene achinyamata zimatitani zimativuta so we just use macondom komano pali pepu prepu ya abstinasiyo and kuchepetsa maubwenzi ogonana nawo ambiri yeah.
Mm. okay uh, kungowonjezera pamene popo uh, unanenapo kuti mwina ku- kumwa pepu ifuna kuti munthu uja kumukayikira kodi panopa achinyamata ambiri samayamba kaye ayezesa wi- munthu wina ndi nzake asanayambe ku- That is- asanafike pokugonana yeah, that is the problem that we have okay achinyamata ambiri amaopa kudziwa status okay yeah, yeah.
Mm. and izizi zikuchulukira kwambiri reason yake kuti ineyo ndili ndi experience kwambiri each and every saturday kuti kuofesi kwathu timakhala ndi outreach yomwe timapanga ya Fula achinyamata tikambirane project yomwe ndimayendesa ndiniwo yomwe akuthandiza ndi abubesi uk komanso apepfa ya yomwe tikufuna tichepese chiwerengero cha hiv so timakhala ndi maoutreach yomwenso tikuthandizana ndi asali komanso afipa nde amabwera umene kujawo kuzatani kuzapereka masevisi aja komano ambiri amathamangira kukatenga chani makondomu okay ambiri amathamangira kukatenga makondomu olo tima self test kitija ntomwe amathamangira komano mukachipinda kaja koyezera kaja ambiri samatani samakalowa samakalowamo ambiri samakalowamo which means kunena zoti anthu ama- amatani amaopa even atakhala zokuti alowa mu relationship ija akuyamba relationship ija zimakhala zowavuta kunena zoti apangane auzane kunena zoti tiye tikatani tikayezetse tisanayambe mchitidwe wotani ogonana mosadziteteza tikazitani tikayezesa ndizovuta or even ineyo my relationship of course tinapita koma patathabe nthawi kupita kukayezesa limodzi tonse tinapita kukatani kukayezesa kudziwa za mthupi mwathu koma at first zimene zotani zimene zovuta chimene zimene zotani nyamata akayamba kumene zimakhala zowavuta kunena zokuti atengane akatani akayezetse awo muona kuti ngati Amawo. zingavuta inuyo ma champions kuli bwanji iwo anyamata ena akuopa kwambiri kudziwa zache za mthupi mwawo nde ena amapeza kuti akungokhala nawo akungokhala nawo kosatani osadziwa china chilichonse Mm. mantha Mm. you see kunena zoti ndikakapezeka nako ndayambanso maregret chancha Yeah. ndakatenga bwanji Mm. nde zimakhala zovuta zokuti azivomereze ya Mm. zimakhala zovuta okay mmene wa- ah, wanenera kuti mwina kupangira kuti ma regrets ntani ndimafunanso ndifufuze pamene popo kuti mwina ndi chifukwa chani timakhala zokuti tikuopa kuti tikayezese kuziziwa iwe wekha osatinso mwina Mwina ndi bwenzi so- lako eh, koma ipa iwe wekha kuti zimavuta kwambiri kuti bwanji kuti munthu upite uka ukayezetse bwinobwino ukalowe mukachipinda kaja a- akakuyeze ndithu mukacheze ndi anthu oti uphungu ali nawo bwinobwino exactly okay chachikulucho ndi mantha Mm. pa iwe wekha munthu ndi mantha ulirese nazo kuti amanena zokuti uzikayezetsa after every three months eh? kudziwa kuti ndomwa kuli bwanji okonda matero Yeah.
ah sitimadziwa ukayezetse leroli pakatha miyezi itatu upitaso kana kuyezetsa pamene ife tikangoyezetsa mwinatu atha chaka sitipitaso kanani kuyezetsa chachikulu chimakhala mantha pa iwe wekha mantha amayambira pa iwe wekha usanapite kwa ndani kuopa anthu ena umayamba wopa wekha unena zokuti nanga what if Eh? what if ntakakhazo ndapezeka positive what will happen Mm. you see wekha wazipatsa mantha two umayamba kuganiza za nani za surrounding yako what people say kunena zoti ndimangopanga mchitidwe ogonana ndi wina aliyense mosaziteteza you see because anthu samavomereza zokuti mwina unakatengera kwa kholo kapena unakatengera chifukwa cha mchitidwe ogonana ndi an- ndi anthu ena so anthu sangamvetsetsa ambiri amaopa kuti akupangidwa judged you see akangokudziwa zokuti uli n'kachilombo eyi kumavuta anthu Eh, kumachema. Anthu awo ali ndi kachilombo ndi kuti sangodya nawo mbale imodzi ndi kuti basi azingomva akudziwa kuti iwo aja uwapatsira you see ndi kuti zimayamba ndi chani surrounding yako kuti koma achimvetsetsa chinthuchi Yeah. ndiye amaopa zilizo zimenezozi kwambiri ndi mantha koma okay ti ti- kumeneko tifika uh, makamaka ku nkhani za stigma and you know uh, the community that people come from i also want to understand when it comes to gaps in knowledge eti tanenapo kuti pali zinthu zambiri zomwe zimachitika even inuyo mukakhala zoti mukupanga outreach eti mwina si achinyamata onse amatha kubwera komanso si achinyamata onse mwina amatha kumvetsetsa zomwe zikuchitika pamenepopo ndingofunanso ndimvetsetse kuti uh,

Ah, chomwe nawo akunenako ndi choti sitimangopanga focus za hiv Okay.
timapangaso focus za sti ma stis onse so akamayeza hiv ija amakhalaso akupangaso screen chani ma stis so gap imene kwambiri ilipo ndi awa achichepere tikunena age group iyi from 15 to 24 so timakumana nawo timakhala ndi ma awareness achinyamata aja uh, ma youth hiv awareness campaigns amene timakhala tikuwaphunzitsa timakhala ndi azathu ayani azachipatala amene amakhala kutithandizira kupanga facilitate ma chani ma session onse so kwambiri imene ndaona kunena zokuti ana amakhala zokuti achoka pamene paja po apita ku ujeni kumbali kwawo kwaokha zokuti mukakhala zoti muli mulumucha you see amapezeka zokuti they don't control themselves mm. muli awiri in private place so it's hard for them to control themselves amapezeka zokuti chinthucho akuchiziwa kunena zokuti chomwe ndikupangachi ndakaphunzirako and andiwe zokuti madisease ake ndi awa awa awa komano olo even in class amapezeka anthu 10 mwaphunzitsa kukupanga kotani

ndi maoutreach ena kuti kunena zokuti sinanga ife timangofikira mtandire kwa mtsiriza anyamata ochokera komweko ndi surrounding areas so zimapezeka tikamapanga mobilize anthu aja amapezeka zokuti they don't come ena koma anyamata ambiri amatani abwera so we s- tinapanga shift kunena zokuti tizipanga saturday kunena zokuti mwina mmene am- amakhala ali ku school from monday to friday azikhala zokuti akutani akubwera Mm. you see komano zimapezeka zokuti anyamata aja akutali kutali aja sitikuwatani sitikuwafikira the another gap is distance yomwe ilipo kunena zokuti kupangisa zoti anyamata aja samati kufika pachani maservice komano ife kuti tikafikire kumene kujako zimakhala so penanso zotivuta sinanga umafuna maservices owonjezera so zimapezeka zoti zikutivuta tikafikira so kumene kujako isi kuti kafikira anyamata onse

chimene amatani Amakhulupirira. amakhulupirira iyeyo kunena zoti he can't even do ujeni kuyuza kondomu ina iliyonse you see so it was up to me to accept that or not you see ndiye mwayo wake kunena zoti ndinali wotani wozindikira zoti ndinali nditaphunzira
so kudziwa kuti kuyankhula ndi ndani
ndinazithawa mwachangu Eh. Mm, ababa sizani status what if atakhala zokuti wapita kumbali wapita what if ndiye analinso munthu kuti i don't even know his status you see one umakhala zokuti ena amakhulupirira zoti kondomu ndolani ndiyoyipa two pali anthu ena za srhr sapanga nawo olo pang'ono samakhulupirira so iwo akamamva srhr amangomva ngati kuti ndizogonana Basi. basi chigololo Mm. basi komano they don't understand kunena zokuti srhr kwenikweni muli zichani you see Uma- nchifukwa cha zimenezo zimapezeka zokuti alibe knowledge ina iliyonse sakudziwa kuti tingamatani ngati ndi anthu akuluakulu koma even anawa m'mudzi wa mwana chimene amakhulupirira kholo ndi yomwenso mwana amatu amadutsa pokhapokha yesu adzafikenso yani kholo kuzipanga yekha chiganizo so mmene akudutsa makolo ake ndi mmene zokuti ana akudutsa makolo akangoti izi ayi mwana uja satani sapanga Mm. so one kusakhulupirira za srhr ndi vuto coz mmene mwa srhr muli zinthu zambiri Exactly. ya zambiri so um, I'm very just thinking zoti basi zachigololo zimenezo ndi zachigololo komanso mamizoka zokuti Makolo ambiri akuwakaniza ana awo kukakhala ngati pa, pa, pa gulu la azinzawo ngati ife timapanga za umoyo eti sitimabisa tikakhala zakuti ndi ma- a maoutreach aja timayenda ndithu ndi makondomu pokapanga mamobilize anthu timayenda ndithu ndi machani Mulibe manyazi, makondo, tilibe sizimafunika manyazi. sizimafunika manyazi kuti ukakumana ndi anzawo a- za anzanu akuche akuchalichi kaya anzawo amayi nde it's a job ifeso tifuna zoti tipulumutse moyo wa munthu wina wake so timayenda ndithu ndi zinthu zimene zijazo komano anthu amatidziwa atsikana amakondomu atsikana amakondomu Satisfies. you see ndawo zikhala anthu aja akamationa ife amationa ngati anthu otani olowerera pamene ya ifeyo maindi athu ndiye kunena zokuti we want more young people kunena zokuti aziziwa mthupi mwawo mmene muliri akaziwa they should take maujeni maproba kuti akuzimba panga chani azisamalira umoyo wawo ife chomwe chili chani chili m'maganizo mwathu komano anthu aja akamationa amationa ngati anthu olowerera chani kuti basi timangopanga zachigololo ndi anthu makolo ambiri amapezeka zokuti moti awatumiza ana awo pamalo ngati amene aja amati ayi ukatani ukalowerera You see? ali musacheze naye Musacheze amene- Immaculate. eh, musacheze naye ameneyo mungatani

a lot of young people are not using anything mm-hmm. you see um, for example when they go on social media some of the people eh, amasilira zinthu zina zake za pamwamba you see ine ndakhala zoti ndikungokhala kwathu I'm not using any phone mm. ndisilira cha palibe so pa social media paja amapezeka zoti they are exposed to some of the things zomwe iwo sangathe utani kufikira so akakhala zokuti waja chinthu chija akuchifuna kunena zoti achi- achifikire munthu woti you can't even afford it waona chani anzako akuyuza ma iphone waona chani ndekuti iweso ukhala ndi mtima wina wake zokuti ineso I want to, yeah, to get that Mhm. so at the end amapezeka zokuti achinyamata aja kwam- especially girls they are into ma blessers machani ndi cholinga atani azifikire ndi cholinga afanane ndi moyo uja akufuna azawo awaona pa social media aja atani afanane akhale level imodzi so ma blesser rules a makondomu sapanga nawo ma blesser zokuti za ma styles zachani satani sapanga nawo kuti iwo Sapanga zokuti akuteteze akulipira. akulipira so zimapezeka zokuti at the end you have been affected nde muzaona chiwerengero chambiri chimakhala zokuti awa apasiwa ndi apamwamba kuposera apakatiwo Apa- apasi ndi apamwamba ndi amene ali ndi hiv kwambiri why they are connected but how can they connect through social social media you see because ine ndangokhala blesser andipeza kwathu akakusakasaka bwanji akakusaka bwanji its social media eh? you want to kuti ukhale pamoyo wina wake zokuti sungatani sungapange afford you see ndi

When I asked them, why don't you go and access the services? Jambi yomwe amandiyankha zokuti, we are afraid to be judged. You see, it's fear to be judged. So they prefer to come to their fair youth and access the services uh, ujeni kubatula kupita kwa mahife services providers kuti akakhalako kwawoka komanso ukapita kuchipatala kucha umakhala inde lokhala specific anthu amachitodziwa zokuti karoom ako ka hiv
Is that obvious? obvious amachitodziwa anthu zokuti munthu akalowa momo ndekuti itsepa akapangidwa test yani hiv mwaona so olo akapanga za ma STIs chanchani it's obvious so they feel should i go there

okay mawu akulu amanena zokuti moyo ndi mpamba usamalireni but anthu timapezeka zokuti zimene zijazo sitikuzitengera yani serious fuko sa moyo umasungira wekha sakusungira ndi yani ndi nzako so for young people tizidziwa mmene tumawa tumuliri let's go and get tested for hiv you see uh, for stis let's go and get tested tikayezese ndithu tisamatani tisamaope zinthu ngati zimenezozo ndi zathu ma service akubwerera ifeyo coz tikakhala zakuti tatayirira pano kutsogolo kuzizatani zizativutanso so panopa tiyeni tizisamalireni coz wachinyamata akakhala zakuti ndi wathanzi chinachilichonse chimayenda yani chimayenda bwino and i forgot to mention the point yonena zokuti uh, achinyamata ambiri amaona zokuti sakuzitha sa akungopanga chidwi chogona nawo chanichani mm. you see just to get money so which means umaona zokuti money is the problem mm -hmm. poverty is the problem mm -hmm. you see umaona zokuti achinyamata ambiri they don't have anything to do ukamona mwana wamng'onong'ono uja ali m'mudzi muja akungota akungoyendayenda why are you not going to school You see, amayankha zokuti ah basi ndilibe yani ndilibe ndalama. Mm. You see, makolo akutayirira achinyamata anawa kumatayirira. I see mwina zokuti mudzi ngati umene uja umene ndikuchokera ku Mtandire. Ndi achinyamata ambirimbiri and ndi community yoti ndi yayikulu eti um, koma kuona zochitika za makolo akuwatayirira anawa. Uwona kamwana ka zaka 13 you see kali ndi mimba. Mhm. Which means

so what if mamunayo ali ndi chani ndi hiv what if mnzakoyo ali ndi chani ndi hiv what will happen so mi- machitidwe ambiri amene akupanga ukuku they are not controlled so tiyeni titani tizisamalire ngati achinyamata kuchokera panopa coz tikazisamalira panopa tsogolo lidzakhala bwino ndithu thank you so much aise umakwana iweyo ndochita kukhulupirira kuti ntchito yomwe ukugwira madera osiyanasiyana ayi ndithu ikupindula kwambiri because not only are you well informed komanso uh, zomwe ukukambazi ndi through experience anthu umacheza nawo pafupipafupi timafuna anthu ngati inuyo kuti at least anthu chamakadziwa zoti mukucheza nawo you know osati ah ndine ndamva zakuti zakuti no no no mukuchita kudziwa kuti iyayi anthu amatere Anthu amatere amatere. all right no continue the work that you're doing uh, ma communities osiyana siyana ifenso tikadzakhala ndi mwayi tidzabwera kuzayendera ndithu kuzacheza nanu kungoona kuti zinthu mukupanga motani Yeah, no background. muzatiyendere cause each and every sunday timakhala ndi achinyamata each and every friday timakumana ndi ma young mothers So each and every Saturday timakhala ndi ma outreach mm -hmm. office kwathu. So we just have to pick a day. Yes. Tibwera kumene koko. Alright, ndingopanga echo zomwe nzanga imakiridwa wanena kuti moyo ndi mpamba usamalireni. There is no you without you. So eh, zinthu zonse timakhala tikunena kuti chilichonse chili m'manja mwanu inu nokha ndi amene mungakhale mukuzisamala za moyo wanu. Do not let anyone fool you because at the end of the day it's you who will suffer the consequences not him.